ịgwọ ọgwụ bụ mmadụ ị by force nature ka ive na-adịrọ n'akara aka ya ka ọ dị nna ekwu deje o kedu ife ya bụ mmadụ mee na-emeta ọfụma a sị na onye a na-eme omenala daalụ hmm. ive ọ ga-abụ mmadụ na-eme ọ bụ na onye abụ emebego omenala bụ imebe otu ndị be unu si eme maka na nwata adịghịzị ka ndị bebe na-adị nwata emezi ive ndị bebe na-eme ọ ma adị ka ndị bebe na-adị o nwegasịrị ụmụ ive ndị be unu na-eme mbọsị bulu gboo ị ya-eje ka ị jụta ese ka ị malụ ka e si eme ya maka na tata na ya bụ ife gbasara omenala aba ya takọgo maka na ndị dibịa tata ejigolu nya bụ omenala wee chụwa ego n'ụwa kịta ka m bụzi na dibịa na-eme advert n'ụwa kịta ka m bụzi na dibịa na-agwazi ndị mmadụ na ya na-ebunye ike si bịawa bịa mbọsị bụrụ gboo onye dibịa lụrụ ọrụ ya akọwala onye ọzọ sị ya na ọlụ dibịa anụnwa na-agakwa na-aga na ọya anụnwa na-aya m m je dibịa agwọọ ya maọbụ na ife na-esili m ike m jeche be dibịa anụnwa ife dịbara m mma ọ bụrọ ọlụ dibịa ịpụta bịa kwubie na dibịa kwuru ife o ji wee bụrụ dibịa bụ oveke ka ọ bụ o wee tinye ndị be anyị n'ijezi je chọba ike mbute ike mbute ndị be anyị gbaala ọsọ abatalua na be unu kịta onye nwelele ndị a na-akọlụ gị akụkọ ọ sị gị na mbọsị bulu gboo na ndị a gwọrọ ọgwụ ego ọ dịghị na be unu ka ọ na ọ dịrọ ọgwọ dị na be unu mhm. ọgwụ ego na ndị be anyị na-agbala ọsọ ndị kịta enunene n'ime ya maka na dibịa na-eme advert advert dibịa butere ya dibịa mewere advert ndị be anyị wee nune n'ọgwụ ego onye ọbụla chọrọ ịkpata ego onye ọbụla chọrọ ibute ike onye ọbụla chọziri ịdị ka eh, ndị na- ndị na-ekwu okwu sị na ọ kpụọ m isi ị kpụlụ a kpụlụ Albert isi ngị na Albert ọ bụkwa the same shape maka na ọ bụ na isi ngị na Albert abụrọ the same shape o nwerọ ka a kpụọ gị isi a kpụlụ Albert ka o fitie gị ọ ma fit. Eh? ọ ma fit. ọgwụ ego bụ ajọ ife n'ana Igbo

mana e nwere remarkable mark dị na in every family a gwara gị na ndị bebe na-agwọ ọgwụ ego mbọsị bụrụ gboo o nwere ndị anyị na-anụ ava ba mbọsị bụrụ gboo a na-anụ ava ba a sị na ba kpalị ike ba na-agwọ ọgwụ ego ba ji ogo ọgwụ ego wee kpata ike wee bute ike mgbe abụ jee jụọ ese be n'obodo abụ dị iche iche jee jụọ ese ụmụ ba maka na ọ football a gbalụ n'arụ aja emechecheche ọ dị ọgwụ ego bụ ọkpụkpụ omenala bụ ọkpụkpụ onye tacha o debele nwa ya ibe ọbụla i mere tata anụnwa ga-adị na-eche nwa gị dị na-eche nwa nwa gị ọ ya-eme itetara generation i mete mma ọ dịlị va i mete njọ ọ dịlị va ma ibu oke ite o ma ibu ibobo ma ibu udu akọ mmiri ma ibu oruru ma ibu eh, kedụ m ava ya ibe niile anụnwa bụ ibe ndị igbo kpọrọ asị maka na ọchụ n'ike na-ana n'ike lie nke chi gị nyelu gị ndị gboo tụrụ n'inu sị na ọ na-abụ onye gbube chi ya ụzọ gbagbuo onwe ya n'ọsọ lie nke chi gị nyelu gị ị malụ ibe ọbụla karịrị chi gị elina ya ndị gboo na-atụ ya n'inu ndị gboo tụrụ n'inu sị na ọ na-abụ achụ aja ikpe ama ndị mmụọ ị ga-achụ aja napụzia ndị mmụọ ka ikpe ma ba you cannot force spirit to bless you you can only plead with the spirit to bless you onye dị n'iyi emelela akalaka ya mmadụ niile ama mbụ ịkwọ

mana ba niile bachara ulu n'ezinụlọ ba niile bachara ulu n'ezinụlọ mana ụwa anyị nọzi tata o nwezi achọlụ itest nya bụ ụbịam o nwere ndị bụ na nọ n'ụwa evivie ka ba ya-eji wee make ya nwee ndị bụ nọ n'ụwa mgbede ka ba ya-eji wee make ya nwee ndị bụ na ba pụta ụtụtụ remitie nya bụ ego maka na 100 years anyị na-anọ n'ụwa n'ụwa n'ana mmụọ ebe ahụ bụ just a day ọ nya ka a na-agwa gị na ụwa mgbede ka mma ma i jee n'afa afa asị gị na ụwa mgbede gị ọ ya ka ụwa mgbede gị bụ na nka nya bụ ụwa mgbede ụwa evivie bụ na okolobịa gị ụfọdụ bụ 40 ụfọdụ 40 something ụfọdụ bụ 50 ụfọdụ bụ 30 bụ ụwa evivie ụwa ụtụtụ bụ na onye amụrụ mụnye n'ego asị na nne na nna ya kpatara ego amụọ nya amụnye ya n'ego ya bụ onye esoro ụzọ ahụ wee gaba mana ndị ndị ga-anọzi ụwa evivie achọghịzi ichelu oge nke va maka na onye ọbụla nwere oge chi ya delụ ya ọ bụrụ na m eweta mango weta cashew weta ube wee nye gị sị gị kụnye ya n'ala at the same time gị kụnye ya n'ala at the same time akụnye ya n'ala wee gbaba ya mmiri fa wee tobe ị ma na fa ncha bụ ọgbọ ọkwa fa ncha bụ ọgbọ fa ga-amịkọ mkpụrụ ofu oge gịnị mere na fa ncha ma-amịkọ n'ofu oge na fa ncha abụrọ ofu osisi na fa nwechara oge maka na ọ bụrọ oge cashew ji amị ka mango ga-eji wee mịa ọ bụrọ oge mango ji amị ka ụdala ji amị ụdala avụ ga-echelụ ndị otu ya o nwere ike ịsị ndị ọzọ etego aka va mịba ka nya bido kịta na nya akago arụ ka nya bido mịba ebe ọ bụ na mango amịbago na amịkọ nya na akụkọ nya na mango ọnụ ka nya bido mịba kedu ife o gosi ife o gosi bụ na this is a law of nature even if you don't believe in that chukwu okike abịama even if you don't believe in tradition this is law of nature ịgba ọgwụ na ọdụ ka nya bụ mango sị ka nya mịba maka na ube amịbago ịgba ọgwụ na ọdụ ka nya bụ mango ka ọ sị na ndị ọzọ eteka ka va mịba ka ndị otu ya bụ mango ibe ye na o teka ka va mịba kịta anụnwa nya akago arụ ka nya mịba ka nya na-amịzị ndị ọzọ mezụzalụ sobe ya na nya ma nchebụ nwu fa onye ọbụla chere oge chi ya onye ọbụla na-abịa ụwa anụnwa nwere ife ọ kata na akalaka o nwe ndị kata na akalaka na ofu moto ka ba ya-agbadebe fa gbachi ofu moto ọleka o nwe ndị kata na akalaka na fa ma mgba moto chaa chaa mbọsị ọbụla ba go moto ba nwụrụ o nwe ndị kata na akalaka na ba ma nlụ ụlọ ba ya ebi na nke mmadụ lụ ọ dị adị mmadụ niile bụrụ equal kedu onye ga-alụlụ gị ụlọ ya-abụ your bricklayer kedu ya asalụ gị moto onye ya-abụ your mechanic kedu ya ekpolu gị aja kedu ya echulu gị mmiri mmadụ niine abụrọ equal e nwe ogbenye nwe ogbenye ọnụ ntụ nwe ọganyala nwe ọganyala ngadanga